n balimaw aw ni ɲantuma n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin ka ina mara bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ maana min ka aw ye an ye maana bila yɔrɔ min na kunun an bɛna taa o yɔrɔ kelen na aw ye badenba waati min na badenba n'a taara se a mɔmuso ma kuluju fɛ ko majine n'o ye surukuya dalilu d'a ma badenba yɛrɛ yɛlɛmalen ye ka kɛ suruku ye a kɛra suruku faama belebele dɔ ye mɔmuso y'i sigi duguma ko aa a ko nin ye suruku faama ye a k'anw kabila la san kɛmɛ o san kɛmɛ suruku masaba kelen bɛ bɔ an na an b'a fɔ o ma ko suruku faama badenba ne mɔmuso de tun y'o suruku ye e de fana kɛra ye tuguni n'e fana tɛ san kɛmɛ bi kɔfɛ suruku masa kelen bɛ bɔ a la suruku y'i bonyana cogo o cogo badenba surukulama ka bon ni ye badenba tilala k'i yɛlɛma k'i kɛ adamaden ye musokɔrɔba k'a ma a ko n den a ko bɔn ka nin dalu in t'i bolo kɔngɔ t'i minɛ a k'i ma ne yan n tɛ tobili kɛ ni kɔngɔ ye ne minɛ n bɛ taa dɔ ka ba minɛ ka dun n'i ye ne kɛ ko ne ye suruku ye i bɛna se yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ n ye n yɛrɛ kɛ adamaden ye n'i nana musokɔrɔba sigilen sɔrɔ i na tɛmɛ kɛ ko n'i y'a ɲininka k'e ma suruku ye wa nka o tigi t'a dɔn k'a fɔ ne musokɔrɔba min sigilen filɛ ne de ye suruku ye anw yɛlɛma ye suruku de ye aa badenba kɛnɛ b'i bolo o yɔrɔ la badenba wulila a taara so a nisɔndiyara a mɔmuso k'a ma k'i taatɔ filɛ yɛlɛ i cɛ fɛ a kɛ komi muso ko in diyar'i ye nka maa bɛ yɛlɛ maa fɛ k'i kɔnɔ ta to i kɔnɔ dɛ badenba nisɔndiyalen nana o y'a sɔrɔ sanga mamari a ye teriw ɲini ka na ko an ka na kuma ne ka muso fɛ ee badenba diminen don a ye na kuma badenba fɛ terikɛw caman nana dɔw n'u muso nana k'u bɛna kuma a fɛ k'a ka hakili sigi ko nin tɛ baasi ye badenba nana a sɔrɔ maaw bɛ du kɔnɔ a yɛlɛla a ko ee aw bɛ mun na yan ee cɛ dɔw k'a ma ko muso keleyabagatɔ an b'e de kama yan a yɛlɛla a k'a ye bɔ mɔgɔ kunna sa o tuma muso furuko ye mun ye ɛ n ko ne de ye san tan ni seegin kɛ nin furu in na yan muso si tɛ se k'aw niyɔrɔji caya badenba yɛlɛla jama fɛ k'a kɛ komi fosi ma kɛ sanga mamari yɛrɛ dabali banna a ko ja fara caman bɛ muso kan dɛ e nin bɛ se ka kɛ aa sanga mamari ka teriw kumana badenba fɛ badenba yɛlɛla badenba y'a kɛ komi fosi ma kɛ a ko sisan dɛ a y'aw dabɔ ne ni n sinamuso cɛ n dɔgɔnin don a ka di ne yɛrɛ ye walayi dɛ ne b'a fɛ ka taa filaden binta bara ka taa ɲɛ d'a kan bɛɛ nisɔndiyara ee maaw ko hee badenba wa walahi a limaniyara sinamuso yɛrɛ ka d'a ye a ko k'a bɛna taa teriya minɛ muso ma kab'a ma na o bɛ kɛ waati min na sanga mamari fana nana don min na a na filaden binta ma cɛkɔrɔba ye filaden binta wele iliyasa a ko n den a ko n naamu a ko n y'a kanu k'i di ala jɔn dɔ ma n'o ye sanga mamari ye sanga mamari sɛgɛnna jango a na si sɔrɔ den nin k'a ma ko ba sɛba tɛ fɛn jugu k'a den kɔrɔ abada n'i y'a ye ko k'e bɛ ne di nin ma i dalen b'a la maa ɲuman don baba maa min ka ɲi e bolo ne tɛ se ka bɔ o tigi bolo baba ne sɔnna furu ka di n ye a ko sanga mamari ka di n ye sanga mamari bɛ na baro la ani filaden binta bɛ baro kɛ denni cɛ ka ɲi fo k'a kunsigi kɛ nɛrɛmugu ye a ko ka di bɛɛ ye o don a bɛ san tan ni wɔɔrɔ la farikolo lafalen bɛ a cɛkisɛ ka misɛn i ko dununkala a kanu bɛ cɛ bɛɛ la maaw nana dimi cɛkɔrɔba kɔrɔ waritigibaw bɔra ko y'i ban e filɛ k'o ta k'o di sanga mamari ma sanga mamari nana waati min na a bɛ baro la a ko filaden binta a ko naamu a k'i kɔrɔmuso b'i ɲininkali la dɛ i kanuba de b'i kɔrɔmuso la o waati ni su kora ni cɛ sunɔgɔra badenima bɛ wuli ka cɛ dalen to sunɔgɔ la a bɛ bɔ dugu kɔfɛ waati min na e marimasa n'a bɔra dugu kɔfɛ a b'i yɛlɛma a b'i kɛ suruku ye a bɛ wali baw minɛ a b'u dumu a b'i kɔnɔ fa a bɛ sɔrɔ k'i kɛ bun adamaden ye kɔ dɔ b'u kɛrɛfɛ a bɛ jigin kɔ in na k'i ko k'i jɛ a b'i yɛrɛ kɛ adamaden ye a bɛ n'i da komi yanni fajiri ka seli badenba ye o ye a falen don f'a bɛ girindi cɛ b'a ɲininka ne ko e ye dumuni kɛ bi nin e a ko n ma dumuni kɛ dɛ ɛ a k'e ti ka girindi nin ɛ maa bɛ girindi hali kɔngɔtɔ bɛ girindi koyi ne hakili sigilen de don cɛ dabali banna Maaw bɛ tile ka suruku sen nɔ ye bɛɛ dabali banna badenba ko sisan ne bɛ taa bɔ n sinamuso la a fɔ sisan filaden binta ye k'a k'a ɲɛ sigi k'an bɛna baro la o dugujɛ filaden binta ye syɛ faga a y'a tobi sanga mamari ni filaden binta nana sanga mamari nalen ka n'i sigi filaden binta bɛ yen badenba fana bɛ yen badenba nana i sigi filaden binta kɛrɛfɛ ka yɛlɛ f'a bɛ bolakalanw k'a fɛ a ko muso kolon i tɛ ne cɛ nana koyi ka tulonkɛ kɛ fo cɛkɔrɔba sigilen yɛlɛla ko aa a ko nin muso badenba nin ye silamɛ dan dɛ e nin muso bɛ diɲɛ dɔn sa ha e m'a ye ne den ka d'a ye cogo min na tan bɛɛ nisɔndiyara badenba kɔrɔ jaa badenba n'a kɔnɔ ko bɛ ɲɔgɔn na filaden binta a bɛ to ka na tile du kɔnɔ n'a nana a bɛ badenba dɛmɛ a ka baara bɛɛ la u bɛ maa fila baro kɛ u bɛ taa ɲɔgɔn bilasira fo u bɛ to ka jɛ sanga mamari la kɔɲɔ dɔgɔdara ko kɔɲɔ bɛ kɛ nin waati filaden binta a y'i sigilen to a ko eh a ko ne ka kɔɲɔ bɛ na kɛ a k'abarika ala ye ala ka an dɛmɛ waati min na sanga mamari nana a ko badenba jumasu natɔ i dɔgɔmuso kɔɲɔya bɛ kɛ ka don badenba yɛrɛ la o don cɛkɔrɔba sanga mamari a ye muso o bɔra muso min nɔfɛ ni filaden binta don n'a dira a ma yanni muso donni don cɛ u y'a don de fɔ ka bila k'a bɛna nin don badenba nana baro k'a fɛ a ko filaden binta a jaa e ka kɔɲɔya sera dɛ e ala nin bɛna diya ne ye sa nka i janto nasugu la dɛ ne kɔni b'a dɔn i ka di n ye i m'a ye a tɛ bɔ ne la kabi i dontɔ ne filɛ ka na i ka so wa ne t'i to yen dɛ i ye ne dɔgɔ de ye n'i bɛ ne cɛ fɛ i bɛ ne yɛrɛ de fɛ i mana den min wolo ne den de don a ko ne tun b'a fɛ sini tilegan fɛ i ka na an ka baro kɛ filaden binta k'a ma a k'o tɛ baasi ye a ko komi an fa ka wɛrɛ dɔ bɛ fo dugu kɔfɛ sɔgɔma joona fɛ ne ni n dɔgɔninw b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ɔ komi fulakɛ bɛ yen sini ɔ ni fajiri sen fajiri waati ne bɛ taa joona n bɛ taa nɔnɔ minɛ fulakɛ bolo ka na. badenba yɛrɛ la a ye wɛrɛ in yɔrɔ fɔ badenba ye ɛ badenba k'a ma a ko filaden binta o tuma ne tɛ nɔnɔ min yan ɛ a ko n'i nana sini n bɛ taa nɔnɔ dɔ d'i ma maaw hakili la badenba sinamuso ka d'a ye jaa a bɛ ka den in nɛgɛn jaa maa dun suruku de filɛ i kɔrɔ jaa sinamuso jugu de filikɔrɔ badenba ma deli ka kɛ filaden binta fɛ tile kelen a ko man d'a ye tile kelen nka a bɛ yɛlɛ a fɛ don o don ka jeli to a ɲin jukɔrɔ o dugujɛ filaden binta fajiri ko alahu akubaru kalo jɛlen bɛ filaden binta wulila ka filen ta a y'u ka gɔrɛ sɛgɛrɛ a bɛ kilo saba bɔ nin bɛ kɛ waati min hadamadenw kojugu foyi tɛ maa si hakili la a ye sira minɛ ka taa se fo gɔrɛ la k'a bɛ taa gɔrɛ la a bɛ taa gɔrɛ la waati min na a y'a sɔrɔ fulakɛ ye nɔnɔ biri ka bila. ga o don badenba fana wulila joona a wulilen a ye cɛ to sunɔgɔ la a ko n bɛna kɔ kɔnɔ n bɛna minɛn nɔgɔw ko badenba nana ka minɛnw bila kɔda la minɛnw bilalen kɔda la badenba yɛlɛmana kɔ tilebin fɛ a y'i da turu duguma a yɛlɛmana ka kɛ belebele de ye suruku faama turuma suruku kɔrɔ filikɔrɔ suruku min ka bon i ko fali suruku min ka jan i ko fali e yɛrɛ ye suruku faama ye a ɲinw ka jan i ko bolokɔni fo a sɔnin bɛ dugukolo tigɛ suruku belebele jamanjan ɛɛ a k'a yɛrɛ kɔnɔ a ko nin nalomamuso in hakili la k'a ko ka di ne ye sinaya jɛlen ye galadaga ye koyi kabi ala ka n da ko ma diya n ye wa ko tɛ diya n ye tuguni ne sinamuso ba ma wolo fɔlɔ ne ni muso si tɛ jɛ ka su falen ne de ye badenba ye ɛ ala ko filaden binta ye sira min fɔ suruku taara ka t'i da yen filaden binta taara joona ka bɛn k'a sɔrɔ kɛnɛ ma ci pewu fulakɛ ye nɔnɔ bɛɛ k'a kun a y'i boli k'a don seli joona filaden binta bɛ na jirisun dɔ bɛ sirada la a ɲɛ bɛ fɛn dɔ ɲɛkisɛ la a bɛ ka biri ye a waati misi kelen-kelenw tun bɛ yaala fali kelen-kelenw tun bɛ yaala filaden binta bɛ na a bɛ na fɛn dɔ mankan bɔra suruku kasikan bɔra uuyi filaden binta y'i jɔ a jatigɛra fɛn nin sera k'i wuli k'i taama a bɛ k'i dankɔrɔba taama filaden binta bɛ ka tori ka taa a kɔfɛ. denni ko ja ja a ye bɛlɛ ta n'a ye fɛn min kɛ k'a bon fɛn in bɛ na a bɛ k'a sabara sen kelen kɛ ka bon nin kɛ fɛn min bɛ na suruku nana surunya badeniba la ko mɛtiri tan suruku ni ba suruku de ye badeniba ye a nana k'i jɔ filaden binta jatigɛra a jatigɛ kojugu e ye mari masa fa b'i yɛrɛ yɛrɛ kuru kuru kuru kuru kuru suruku sinna k'i sɔti a ku kan ten a y'a tulo fila lamaga a bɛ k'a nɛn nabɔ badinba surukulama sigilen filɛ filaden binta filɛ nɔnɔ filen fil'a kun ee filaden bila filaden binta bolisen t'a kɔrɔ ka suruku dan abada filaden binta y'i kɔ filɛ k'a bɛ boli suruku kan fana a da la a ko fuladen binta fuladen binta jatigɛra a y'i jɔ a ko nin ye ne wele ka ɲɛ dɛ ɛɛ suruku kɔrɔ k'a ma a ko ne de bɛ ka e wele koyi e tɛ ne dɔn wa fuladen binta ko ne t'e dɔn dɛ suruku k'a ma a ko ni e tɛ ne dɔn ne b'e dɔn e tɛ fɛn dɔn jaa e tɛ ko dɔnna ye e tɛ ne dɔn. a ko ne t'i dɔn a ko bɔn n'i tɛ ne dɔn ne bɛna n yɛrɛ f'i ye ne bɛ n yɛrɛ fɔ i ye bi i ka diɲɛ ye banna bi i bɛ sa bi n bɛ tila ka t'i su kasi kɛ i ka so e ma se ka ne dɔn k'a fɔ ne de ye badinba a ko ni e de ye badinba ɛ a ko ne don kɛ ɛ a ko ne dun ye mun kɛ e la n'i yɛrɛ kɛ suruku ye a k'i ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ n na e ma kɛ ne cɛ fɛ k'e bɛ furu ne cɛ ma kojugu bɛ tɛmɛ o kan ee a ko badinba yafa n ma ala ye n tɛ furu i cɛ ma tuguni a ko abada o kɔni b'a la nin ko tɔ bɛ fɔ e kɔ ne sinamuso ba ma wolo fɔlɔ ne de ye badinba ye ba minnu bɛ minɛ dugu kɔnɔ ne de bɛ ka bɛɛ ka ba minɛ k'a dun kabi ne cɛ y'i ka kuma fɔ n ye a digira n na n ye kangari d'a ye musokofa de bɛ ne cɛ la ne ni muso tɛ sigi bilan kelen kan ne ni muso tɛ su falen abada ne sinamuso ba ma wolo sinaya nege tɛ n na wa ne tɛ kɛ sinamusotigi ye abada ne sinamusotigilama b'a sɔrɔ ne su kasi de kɛra nka ne ɲɛnama tɛ abada ee filaden binta saya y'i dun dɛ ne tɛ e to n b'i fa bi fuladen binta siranna a yɛrɛyɛrɛla a kɛra kurukuru kurukuru kuru fuladen binta yɛrɛ jatigɛ kojugu nɔnɔfilen bɔra ka bin ka ci suruku wulila a b'i dankɔrɔba taama a bɛ suruku kule kɛ a bɛ dugukolo wagasi fuladen binta k'a bɛ boli suruku kabakabara ka sin na fuladen binta kalo wɔɔrɔ k'a bɔ k'a bin duguma fuladen binta kulela suruku y'a tereke duguma a y'i da fa a sin na a y'o tigɛ pati a y'i da fa fuladen binta bolo la a y'o tigɛ pati a y'i da fa fuladen binta sen na a y'o fana tigɛ joli ye fuladen binta ɲɛnamini a bɛ saya ni balo cɛ mɛlɛkɛnin filɛ suruku bolo suruku bɛ k'a furuku furuku duguma suruku nan'i d'a kan a ko sibaatɔ den naribaatɔ den kuma cɛ ko fa t'i la e cɛ ma e fa mun na a ma taa i ta k'i di cɛgana dɔ ma ne cɛ ka di n ye ne tɛ kɛ sinamusotigi ye abada walahi e bɛ sa yan hali ni ala y'e to n t'i to ɛ filaden binta kasira e a ko kana ne fa ne y'i cɛ t'i bolo ne to ala y'i ka n to kira ye a ko ne k'e to yen ka t'o lakali ko ne badenninba de ye suruku yɛlɛma ye fɛn de ka maga ka tɛmɛ buna adamaden da jukɔrɔla kan hadamaden mana a ye mun n'a m'a fɔ bana bɛ wuli a da kɔnɔ n'a y'a fɔ a da bɛ kɛnɛya e tɛ ne lebu dɛ sisan i si banna ne sinamuso t'i ye dɛ n'e tun bɛ ko dɔn ne y'e ɲininka cogo min na e tun kan ka ko dɔn e hakili la ne bɛ t'e bara don o don k'i ka di n ye wa n y'i nɛgɛn de ka dannaya don n'i cɛ walasa ni n y'i fa maaw kana sɔmi ko ne de y'i fa ne cɛ tɛ n dɔn a ɲɛ bɛ n na a tɛ n dɔn a bɛ farikolo kulɔri de dɔn nka a tɛ n kɔnɔ dɔn abada ne dɔnbaga tɛ yan abada ne de ye badenninba ye suruku yɛlɛma min bi fɔ ne don suruku faama min bi fɔ ne don ne ni muso tɛ kɛ sinamusotigi ye abada filaden binta i ka kuma laban fɔ dɛ filaden binta e ala mɛlɛkɛnin kasira a ɲɛ b'a bolo kelen tigɛlen na joli bɛɛ bɛ ka ban farikolo bɛ ka jɛ ɲɛjɛ bɛ ka tigɛ

e dɔrɔn tɛ koyi baara wɛrɛ tɛ jeliw la dugu kɔnɔ ka muso ɲini ka di maaw cɛ ma jeliba fana tɛ fɔ n kɔ foro b'a bolo wula kɔnɔ komi e satɔ de i tɛna bɔ fɛn wɛrɛ kalama n'o tɛ ne badenninba ne bɛ n tile kɛ dɛ a ye filaden binta tereke fo ka t'a faga filaden binta sara dɛ a y'a dumu fana k'a ka sabaraw fili fililen to a kɛlen k'i fa filaden binta sogo la ala ni sinaya gɛlɛya bolo muso filɛ k'a sinamuso de dumu k'i yɛrɛ kɛ suruku ye ka taa sinamuso minɛ k'o dumu ala ni sinaya gɛlɛya a sɔrɔla ka t'i ko kɔ kɔnɔ ka jɛ ka na sɔgɔma joona joonani na ka na kɔ kɔnɔ ka na a ka finiw ta k'a ka minɛnw ko ka na so i ko ko ma kɛ o don y'a sɔrɔ a cɛ sanga mamari y'i ko k'i jɛ fini ɲumanw labɛnnen don so ɲuman labɛnnen bɛ a yɛrɛ fina ka sokɔnɔna tɔ labɛn ten a ko walayi f'a bɛ fini dɔw labɔ ɛ a ko sanga mamari a k'i ɲɛ t'a la kɔɲɔ don ne bɛ nin de don koyi sanga mamari nisɔndiyara nka o don filaden binta na kuma bɛɛ tɛmɛna a ma na nɔnɔsannaw nana du kɔnɔ iliyasa ko o tuma filaden binta bɛ mun na yen aa k'a ye maa bila ka taa lajɛ denmisɛnninw ye sira minɛ k'u bɛ taa lajɛ ni filaden binta bɛ fɛn min na yanni gɔrɛ cɛ denmisɛnninw bɛ na u nana se filaden binta kunkolo a ka fini a n'a tɛgɛ fura fila a n'a ka sabara o dɔrɔn dalen ma joli dɔrɔkɔlen bɛ fan bɛɛ la suruku sennɔ bɛ fan bɛɛ la denmisɛnninw ni boli nana so u bɛ kasi ko mun kɛra eh baba fɛn ye filaden binta dun eh filaden binta dunna cɛkɔrɔba wulila u ye dugumaw bɛɛ wele hadamadenw nana ka n'a sɔrɔ filaden binta dunna fo a kunkolo dugu bɛɛ ni kasi u nana kuma ta ka n'a fɔ sanga mamari ye u ye filaden binta ka sabara n'a kunkolo n'a tɛgɛ furaw bɛɛ ta cɛkɔrɔba bɛ kasi e a ko a farala ala la maa tɛ sa ni sa don ma se ala de ye nin latigɛ e filaden binta sara u nana o kuma fɔ mamari ye mamari kulela fo i ko musoba kɔrɔ e a ko ne muso taara i da koyi suruku ye ne muso dun badenba yɛrɛ ko ko mun kɛra e a ko badenba madun suruku y'i dɔgɔnin dun dɛ badenba sinna ka bloki blawo ala ne dɔgɔnin bɛ min ee ala filaden binta bɛ min badenba ni boli nana fulakɛ ka du kɔnɔ jama korilen bɛ ne dɔgɔnin bɛ min fulakɛ yɛrɛ kasira fo maaw ye badenba minɛ badenba mun kɛra ee ala a ka y'a dɔn ka kuma ala fɛ a ka n dɔgɔnin di n ma ee ne dɔgɔnin ɲuman bɛ min badenba ne dɔgɔnin bɛ min badenba ko filaden binta bɛ min f'a bɛ munuma fo filaden binta yɛrɛ somaw kasira badenba nɔfɛ u m'a dɔn k'a fɔ badenba de y'u den dumu koyi a dun ye nin fɔ filaden binta ye ko n b'i faga ka t'i su kasi kɛ dɛ e eh, badenba sinamuso jugu filɛ dɛ muso min b'i yɛrɛ kɛ sugu ye k'a sinamuso dun a ka maana filɛ kɔrɔ ayiwa an bɛ bi maana bila yan aw minnu bɛ ka ne sɛki amala malimu jara lamɛn aw ka kayi tv kɔnɔ kayiba jabatɛ kɔnɔ yan n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni muso nin a b'a sinamusow de dun wa nin ye dunni de daminɛlen ye muso o muso tɔgɔ mana fɔ diɲɛ kɔnɔ k'o de bɛna di ale cɛ ma yanni kɔɲɔ don cɛ o muso suko bɛ kɛ a bɛna dɔn cogo di ko badenba don ni ala ye sini yira ne ni aw la n bɛna aw ka maana tɔ lase aw ma n bolo fila bɛ n kɔ aw bɛɛ lajɛlen ye n bɛ fɛ ka amala mali min jara don ala k'an bɛn sini maana tigi